ka gɛlɛn dɛ woloden fagali man nɔgɔ dɛ ee a ko k'e k'a to ne ma ne b'a kɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya i ma joli man nɔgɔ ee a ko k'a fa a ye n kuma sulu i kɛra kuma sulu den ye i fa ma ne kɔnɔ jɛmɛ

awa k'a ye kan sigi kɛlɛkɛminɛnw ka na ka bɔ angleterre kɛlɛminɛnw caman ka na an ka kan kura dɔ wuli dugu in na k'a maa bɛɛ fa mabɔ kɔ a bɛ kɛ ten sa baji cɛmancɛ la an bɛ kan kura de sigi ninnu ye setigiw minnu ye k'a bɛɛ fa kuraw ka wolo ha ni ye lasimi a jɔlen bɛ ni nin de ye ka dɔnkili da ka dusu don maaw la diinɛ ɛɛ ko lasimi de nin ye de ye ɛ tubabu wuluni ko tɛ koyi ale ka cari u b'ale wele ko tubabu wuluni u ye lasimi minɛ ka na n'a y'o kan kura in na hɛ ko muso in filɛ ko nin ka jugu ni cɛ in yɛrɛ ye parce que a kɛlen bɛ ka dɔnkili da ka dusukolo min don ninnu na olu de k'u su k'u bila an na a tɔgɔ lasimi ha donc e bɛ ka kɛlɛ kɛ n'i ka fɛɛrɛ ye e ka jugu ni cɛ in ye ne ya ko a ka jugu n'o ye dɛ a ko ɲɛ bɛ nasima yɛrɛ di o kanubaaba don dɛ a ko ko ayiwa ne ka kɛlɛkɛcɛw k'a bɛ dɔnkili duman fɛ yan a bɛ na ɲɛnajɛ sisan a bɛ dɔnkili da ye o kɛra a ma jɔrɔ ye a ma deli ka dɔnkili da maa ye ale tɛ dɔnkili da maa ye ale b'a da fasoko de la diinɛko de la aa k'an na wasa i la bi kosɛbɛ dɛ wa wuluni ne farikolo in nana sima ta de ye maa si tɛ maga n na n'ale tɛ n bɛ saya kɔrɔ dɔn ni o ye ɛ ko nana sima na se k'e kisi yan bi de

i ye ko ye sa wa aa nin bɛɛ ye bomu de ye ne faso kama a ko anw na se ka gaɲɛ nin ko in na ja nin bɛɛ de labɛnnen bɛ anw kama ja kɛlɛ yɛrɛ ma daminɛ ja bɛ nin ye lasimi hakilinaw de ye a bɛ miiri a ko an bɛɛ lajɛlen nana dugukolo ka ko dɔ de kama ka n'i yɛrɛ fa ko

Hai jadi nyara da Lashmi. Fɔ min bɛ fara dusukolow kan. Nin na kɛ dɔnsen kura bolo min bɛ kɛ ni tasuma ye. Nin ye fɛɛrɛ jumɛn ye Lashmi bolo bi? aa ah, daniel sɔmina dɛ ya ninnu bɛɛ ye bɔmu de ye explosive tasuma ni explosive n'ala ma fara an kan mun bɛ muso kɔnɔ muso jumɛn bɛ ka mun kɛ k'a y'a yɛrɛ ɲini a bɛ fɛ ka yan ci ɛ ni ni san ka san san kun na sɔn.

anw tɛ kuma lankolonw fɔ anw bɛ min fɔ o de bɛ bɔ an dusukun na anw bɛ siran nkalon ɲɛ ko kojugu daminɛ ye nkalon ye ni maa sɔnna nkalon ma foyi tɛ yen a tɛ sɔn min ma kana sɔn i ni maa ka jɛ min bɛ sɔn ka nkalon fɔ ko nkalon man ɲi koba in kɛra yan de a bɛɛ jenina fo minnu y'u yɛrɛ ɲini ji la sa nin ye lasimi bɔgɔmugu ye n'o ye fɛn min kalifa a ma ɲɛnamaya kɔnɔna na dusukunw de bɛ kuma bi koyi siriya narasima redi a ye muso in kanu to a la ka furu kɛ ka furu in bato sabula ko bato fɛn don n tɛ furu in janfa awa k'an bɛna muso in sutura ko jɔnni yɛrɛ ko don k'a tɔgɔ lasimi a ye ko kan'o dɔrɔn fɔ a y'a sutura i b'a fɔ narasima redi furumuso ne dɔgɔmuso don ne sinamuso don a y'a sutura i b'a fɔ furumuso bɛ so kɔnɔ cogo min ne bɛ so kɔnɔna kɛlɛ kɛ ale bɛ kɛnɛmana kɛlɛ kɛ ayiwa ko nin ko in kɔni kɛra n bolo kabako de ye koyi n'a fɔra musonin kelen o ka anw ka maa joli faga maa kɛmɛ kɔnɔntɔn npogotiginin kelen o maa dun kɛra cogo di awa ko a ko de gɛlɛyara parce que a kelen bɛ ka dugudenw bɛɛ lajɛlen far'a kan ɛ ko nin bɛ se ka lakali cogo di nin ye rébellion de ye a ko bon nin ko in fana ka gɛlɛn ko maa bɛ siran jɛkulu ɲɛ jɛkulu min ni a ɲɛmɔgɔ ye wara ye hali n'a sɔrɔ u bɛɛ ye saga ye ko ne bɛ dugawu k'i ye fo n'o y'a sɔrɔ i tɛ ka hɔrɔnya ɲini anw bɛɛ kama ne ye yalikari ba de ye ko nin bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ kɛlɛ de kɛ nin cɛ in ni kan ka to nin ko de la ko ne bɛ dugawu k'i ye i ka laɲini ye min ye ala k'a sabati kɛlɛ in kɛ i ba ka dugawu b'i ye yalikari bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'i ye i bɛ taa ka segin ni yɛrɛma hɔrɔnya min ye ko ala k'a nɔgɔya i ye masa in k'a nɔgɔya an bɛɛ ye anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin don in na yarigari kulu sanfɛ nin kɛlɛba in kɔnɔna na nin kɛra don ye don min ni a bɛ lakali ko n bɛ min fɔ dugudenw ye anw tɛ foyi ɲini fo min y'an ta ye ko an ka hɔrɔnya hali n'an joli bɛɛ bi bɔ aw k'an ka hɔrɔnya di an ma an ti kɛ maa ka jɔn ye bilen ko tiɲɛtigi ko tɛ seereya narasina rɛdi barabara papa pakubali ko wani ye kɛlɛ wuli ye sa dɛ nin kɛra kɛlɛ ye ɛnduw ti ɲinɛ min kɔ k'a ye kanɔnw labɛn a ye kanɔnw labɛn dɛ ko jugu wulila ka ban wa jugu bɛ na dɛ a y'a bila u kan nin don kɛra kɛlɛba ye ɛnduw ti ɲinɛ a kɔ anglɛw ti ɲinɛ a kɔ nin ko in bɛ to an bɛɛ hakili la kabini 1847 a ma nɔgɔya dɛ k'a ye dɔ wɛrɛ labɛn n'o ye marifamugu ye a k'a k'u kan a kɛlɛ tɔgɔ ka da yɛrɛ ye sa k'a ye tasuma b'u kan ɛ anw b'o de fɔ koyi ko maa t'i den bɛɛ tɔnɔ dun nka muso ɲuman den bɛ du kunmabɔ a y'a labɛn du o muso ɲuman o den bɛ tila ka faso kunmabɔ ni ka tila ka kɛ anw ye jigifaden ye narasina rɛdi bala papapakubali

jadi tɔgɔ fɔli ka d'a yɛrɛ ye k'anw tɛ foyi ɲini fo min y'an ta ye an ka hɔrɔnya an danbe ye anw denw kama anw mɔdenw kama anw bɔkolow kama wa anw baw kama narasimha rɛdi aa nin ye rɛdi rɛdi ye Raja Pandi ha kɛlɛ y'a cɛ a bolo gansan maba joli joli aa a bɛ fɔ ne ma ko labɛnni kun dogolen don ni ibuku raju n'a ka cɛdenw ye kɛlɛ tɛgɛrɛ belebeleba don ibuku raju ibuku ye maa ye fasoden ɲuman don wa an bɛ sɔn an ka dugukolo nɔfɛ bi dɛ kɛlɛ tɛgɛrɛ filɛ ko yɛlɛkɛ de ka nin jadi in kɔni a bɛ to anw hakili la wa aw yɛrɛ fana tɛna ɲinɛ a bɛ don gafew la o ka na di an ka ko sebaa ye waa bi taa ko anw ma di fɛ toma jɔrɔla ka ban kɛlɛ gɛlɛyara vira redi ibuku raju a y'u minɛ

Tamulukaw nana. Ah, Redi, Redi. Data dalam. Ale bɛ bɔ yen. A fɛnɛ tora nin gɛlɛyaba in kɔnɔna na ten. Redi, Redi. Kɛlɛ gɛlɛyara. Cɛfarin kun don. Haa nin ye baba ye kɛlɛ baba. Kɛlɛ baba ee. Hana ni kuma tɛ yen ka bɔ kati kula. ni musoba in fana tora jahadi la nin waati in na an ka nin kɛlɛba in na yale k'a wara kulela wara donna kɛlɛ kɔnɔ nin waati in na Narasina Redi aa jugu bɛ sa bi dɛ wara dimina jugu na malo bi dɛ jaa kɛlɛ tɔgɔ ka d'a yɛrɛ ye Narasina Redi cɛ kelen tɔgɔ caman Sariya Narasina Redi para papa Bahubali kɛlɛ gɛlɛyara maa ba joli fagara maa joli bolila anw bɛ boli bi jaa wara diminen kelen bɛ kɛlɛ kɛ ɛ ko maa joli kabini an b'a fɔ maa kɛmɛ saba sara cɛ y'an ka maa bɛɛ faga sa ko nin ye malo de ye ko Narasima Redi ye maa sugu jumɛn ye ko kabakomaa don

wa i tɛ se ka kɛ ne jugu ye i yɛrɛ ɲinɛ bɛ ne na nka fɛn min kɛra i la i makari bɛ n na o de la n ko k'i ta ka na e wolodennin i tun b'a fɛ cogo min na a tun b'i fɛ cogo min na ɛ Narasina Redi a y'e den faga ɛ ne den ye tɔn janfa o de la a fagara e den ye tɔn janfa ale yɛrɛ kɔrɔkɛ Mala Redi o ye tɔn janfa munna a m'o faga a b'a yɛrɛ joli fɛ o nin tɛ aw filɛ fɛn ye koyi a ma tilen i ye ɛ a yɛrɛ kɔrɔkɛ ye tɔn janfa a m'o faga a y'a bɔ ɲɔgɔn na a kɛra joli fɛ aa a dun a m'o kɛ ka ɲɛ dɛ a ma tilen dɛ i janfara a y'a balima fusaya ni a ye ne man k'i siri yɛrɛ maa b'i jugu de siri maa man k'i ɲin siri ne y'i siri i ka furakɛ de sinon i ɲinɛ de bɛ n na e ni ne kan ka fara ɲɔgɔn kan bi k'i den fagabaga kɛlɛ a y'a kɔrɔkɛ to yen e wolodennin tun b'e fɛ ayiwa fa ko suami ko ne siranna dɛ ko caman bɛ k'a fɔ ko kabini kɛlɛ kɛra an ma kɛlɛkɛcɛw ye ko kɔri ne den ma sa ko ne siranna dɛ ɛ ko bi ye donba ye don min n'anw ka fitinɛ yeelen n'a bɛ mɛnɛ i denkɛ fɛ n'a bɛ balo la n'a tɛ balo la fitinɛ mɛnɛ na yɛlɛ kulu la bi dɛ kɛlɛ bannen anw yɛlɛla kulu jan na ayiwa k'i ma ye ko bi ne tɛ fɛ i ka yɛlɛ ka taa tasuma mɛnɛ kɛ dɛ bi ye donba ye juguw b'a dɔn k'i bɛ sɔn ka taa yen san o san i bɛ taa kɛ kɛlɛ bɔra ka kɛ u kana na taa sira da ɲɛ ee a ko ko dugu bɛɛ sigilen don an ma se so fɔlɔ ni tasuma mɛnɛ ma mɛnɛ bi mɔgɔ b'a fɔ ko ne sara foyi tɛ n sɔrɔ i jɔ n ka taa ka taa tasuma mɛnɛ in kɛ a ko ne sirannen don a ko da i yɛrɛ ko ne i ka da ala la foyi tɛ n sɔrɔ a ko ne tɛ fɛ i ka taa dɛ a ko a to y'a ka taa hali n'o y'a sɔrɔ maa kelen don ka janfa kɛ ne bɛ taa bila fɛn t'a sɔrɔ foyi tɛ n sɔrɔ da i yɛrɛ la i ka dan na anw bɛɛ sigilen don ko kɛlɛkɛcɛw ma na so anw ka fitinɛ yeelen san o san tasuma bɛ mɛnɛ n'a ma mɛnɛ kulu t'a mɛ bi anw n'a kɛ sa ko k'a fɔ k'a den balola wa bi a bɛ mɛnɛ dɛ jugu bɛ bulonda la ayiwa vira yɛrɛ di donna walasa a bɛ labɛn sabati tasuma bɛ mɛnɛ anw bɛ min kɛ san o san haa janfa man di ala ye janfa man di ala ye mun y'anw juguya ɲɔgɔn ma tan mun na an bɛ ɲɔgɔn janfa ko cɛba caman tora janfa la sa

ɛ ko kɔri fɛn t'i la ɛ ko mun na e nana yan ɛ k'an jɔrɔla de ɛ ko ne bɛ yan ne bɛ na kɔni k'an bɛɛ tora siga de la ko n'i ma kɛ ye fɛn ye ko anw yɛrɛ na tasuma mɛnɛ sa.

aa ni dɔ ye n janfa e vira yɛrɛ di aa ni vira yɛrɛ di ye ne bila jaa jigi banna anw na k'a gɛlɛyara jugu bɛ sirakun na k'a ka muru filɛ a ye n den faga wa n y'a labila joli jurusara ye joli de ye

ko ne t'i kisi nin ko la e ka taa n'an fila taara n'u ma ne ye pewu u laban min u sira nin ye u t'a dɔn ye bi a taa a to n den ka ɲɛnamaya kɛ a to i yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛ don kulu wo in fɛ i ka taa ɛ janfa kɛ bɛ k'a nalo ta fura kɛ bɛ k'a ɲɛnamini

a fɔ n ka fitinɛ yeelen na mɛnɛ bi ko tiɲɛ ɲɛda b'i janfa bolo bi nin ye jɔni natɔ ye su la a y'a minɛ dɛ fitinɛ yeelen kana mɛnɛ bi dɛ hɛ muso ɲuman den den ɲuman de ye koyi k'a y'a lajɔ anw ka fitinɛ yeelen wulila anw ka narasimha reddy anw ka du anw ka dugu kunnawoloden wulila anw ka bara bara baba bahubali wulila min nana kama o bi ka ye e ko nin ye ne den ye narasi k'e ma sa de k'a ma ne faga koyi ko a kɛra n ɲɛ na k'a y'i faa ko ne t'i fa i fa b'i fɛ kojugu i ko ka di i fa ye kojugu n t'a fɛ k'i fa dusu kasi i ye min kɛ a ma ɲɛ dɛ i ye tɔn janfa kana nin ɲɔgɔn fila kɛ nka ne b'i to yen i fa ka kanu kama taa muru minɛ hali n'i bɛ ne janfa n'i bɛ n fa n fa ɛ ko ne bɛ n yɛrɛ de fa e tɛ ko kan'o kɛ yanni i k'i yɛrɛ fa jugu kelen fa angilɛ dɔ fa i ka dugukolo kunmabɔ an kana an yɛrɛ dɔgɔya an kana an yɛrɛ labila i ka de ko ko ko dɔ bɛ k'a janfa dɔ bɛ k'an janfa ɲɛ n teliya ka na a bɛ min ɛɛ ko ko ne de bɛ ka janfa kɛ ayi ne de sarala koyi i fa in de sarala

ɛɛ a y'a yira k'a nimisara saa kunkolo bɛ jugu bolo a tɔ ye mun ye. aa bira redi fana yafara sa ɛ u nan'u fara ɲɔgɔn kan suwami guruji u nana n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ta yan ko narasima redi i n'i ka maaw a bɛɛ lajɛlen minɛna papa kan abuku an'i ka maa kɛmɛ ani tan ni fila a bɛɛ lajɛlen minɛna a ma minɛ dɔwɛrɛ kama koyi k'a ye sariya sɔsɔ ayiwa a bɛna a bɛna ɲangata a ye jɔ a la k'a ye binkalikɛlaw de ye k'a ye suyɛlikɛlaw de ye a ka yafa deli yafa bɛ se ka kɛ a ma a ko ne ti yafa deli fo ka n sa ko ni min b'i ka kuma laban ye jumɛn ye a ye taa ka bɔ n faso la a ye taa ka bɔ n ka dugukolo kan wa ko sariya y'a yira sa k'a fɔ nin cɛ min filɛ nin ye a bɛ faga de jama la bɛɛ lajɛlen ɲɛna feburuye kalo mana se a bɛ faga ko binkalikɛla don ko zon don ko maafala don palekari bɛɛ bɔra bi k'u jɔ fɛn jumɛn kama k'u bɛna narasima redi bara bara bɔbɔ balo bali ko k'a faga bɛɛ ɲɛna ko bandi don anw y'o papiye de dilan an dun ye mun ɲini an ma foyi ɲini ko fɛn min ye anw ta ye an danbe ye an ka hɔrɔnya an ka dugukolo ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bin anw kan ko se b'a ye ko mun na ne k'o ti kɛ ko ne ye bandi ye ko ne ye maafala ye ko ne ye nkalontigi ye ko wa ko ne na fa bi diɲɛ maa ka ne fatɔ ye ko ne na malo bi n'i y'a bɔlen ye sa palekar nin de fɔra k'a bɛ faga bi ko diɲɛ ma ɲɛna ni minnu ja bɛ fɛ ka jɔ k'olu tɔ na siran sa a dan bɛ maa min na anw n'a dulon bi anw n'a fa bi wa bɛɛ k'a ye a filɛla ni makari ye bi jɔlɔkɔ b'a sen n'a bolo la a n'a kan na yiri siri b'a kan na a ɲɛ bɛ jɔni na a woloba in mamaji a ɲɛ bɛ ba in kɔrɔmuso la a ɲɛ b'a balimakɛ muso la n'o ye mala redi ko mun na a y'olu filɛ a bɛ bugɔ de a bɛ tan de narasima redi. dɔw b'a filɛ ni makari ye u ye ninnu fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ taa ni aw ye fo angilɛtɛri eh, tubabu ka dugu la aw bɛɛ cɛ cɛ bɛ dugu in na n'a ka farin dɔɔnin a ye taa n'olu bɛɛ ye a k'a tɔ to cɛninw ye sidama o bɔra kuru wo fɛ o ni den taar'u sigi yen e min bɛ fɛ ka kuma kodɔn ye aa ko ala de ka ɲi sinɔn ne tun kan ka kɛ n terikɛ kɔrɔ bi a bɛ sa waati min ɛ ko kana jɔrɔ narasima redi la anw bɛ gaɲɛ de a tɛ se ka sa o fɛn min bɛ se k'a faga o tɛ ninnu ye anw ma pɛridi dɛ ko sariya y'a jira k'a fɔ nin cɛ min filɛ nin ye kasoladen don narasima redi rebellion de don maafala de don binkannikɛla de don a bolo de bɛ siri ka sɔrɔ ka fini don a kunkolo la k'a fa

a y'a ɲɛw yɛlɛ a k'a tulow dayɛlɛ a k'a ye fɛn min bɛna kɛ bi a bɛ se k'a lakali a denw ani a mɔdenw na. ne dara a la k'a fɔ ko fɛn min ye liberté ye an ka hɔrɔnya a sɔrɔla ka ban hɔrɔnya in jɔlen bɛ bulonda la ka aw le kɔnɔ wa nin t'a laban ye dɛ nin ye a daminɛ ne yɛrɛ de ye ɲinɛ tɛ kɛ ne kɔ ɲinɛ tɛ kɛ aw si kɔ bilen hali ne saya t'a to aw ka nin danbe in b'i ba bilen aw ka nin hɔrɔnya in b'i ba bilen a y'u kalan ɲɛnamaya la wa a y'u kalan a ka hɔrɔnya ni a danbe la a y'u gɛn ka na bi an ka ko sebaa ye a y'u gɛn a ye tubabu bilen gɛn ka bɔ an ka dugu la anw de ye lafiya ye anw de y'an ka lafiya ye a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ anw de ye gɛri ye a ye tubabu bilen gɛn a ye a yɛrɛ bonya anw de ye an faso yɛrɛ ye a ye ɲɔgɔn dɔn sa bi ye fɛti de ye ne saya ti yɛlɛma foyi don a la wa ne bɛ wolo kura ye bi de ne faso ye min kɛ kura ye bi nin y'an ka hɔrɔnya de ye minnu tɔɲɔna sinji la balimaya la a ye yafa n'a ma bɛn n'a ma yafa a ti hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ ti sɔrɔ ka juguya to dusukun na a y'a ɲɛ yɛlɛ a ka denw filɛ a kana sɔn a ka kɛ maa si ka jɔn ye bilen. a y'a ka dugukolo filɛ a y'u gɛn tolo dugukolo in ɲanina sa ko wa anw bɛ sa i ɲɔgɔn fɛ sa dɛ wa anw tɛ kɛ maa ka jɔn ye bilen dɛ. anw ti maa ka jɔn ye bilen o joli caman bɔnna sa joli bɔnna tiɲɛtigi de bɛ tiɲɛ kuma fɔ cɛ kelen tɔgɔ caman anw ka tasuma yeelen narɔsina rɛdi bara bababahubali anw k'an denw anw k'an bɛ siran fɛn jumɛn ɲɛ k'anw bɛ siran malo ɲɛ k'a ye nin cɛ in faga ten sa k'a y'a kan don juru la ten ɛ a ko a ma se fini don kunkolo la ɛ ne ti sa bi ne bɛ wolo kura ye bi suwami n'o ye guruji ye kabini a ka dɔgɔ a ye ji dɔnniya di a ma n'o ye narasina rɛdi ji dɔnniya b'a bolo kobaw kɛra anw na dɛ lasimi jenina raja pandi fagara Rɛdi, Rɛdi. Wara kelen bɛ muruti waati dɔw ye wara wulilen dɛ. Fitinɛ yeelen ka yeelen wulila dɛ. Joli juru saralen joli ye. maa b'i yɛrɛ jɛ fɛn dɔ la walasa i ka fɛn dɔ sɔrɔ ko jugu b'i faga dɛ anw ka danbe bɛ segin an ma anw baw kama anw mɔdenw kama ko kow gɛlɛyara wa ɲɛnamaya ye nin de ye dɛ nin kɛra kabakoba ye don sa dama anw bɛ bato n'an bɛ taa suya min bɛ yen hee ko nin ye narasima kun tigɛlen ye ka bɔ a kan da la k'o kunkolo dulon bɛɛ ɲɛna fo joli bɛ jigin aa ko jaa ko ɲuman ti mɛn ko min na ne den ne den narasima i ba bi yan i ba sonsorolen bi yan dɛ k'i ba nana sonsoro n'i wolodon min ye joli min d'i ma i bɛ k'o joli in segin ne ma bi dɛ nka n'i joli kelen o kelen i ɲɔgɔnna kura de bɛ wolo n'i joli kelen o kelen i ɲɔgɔnna ba joli de bɛ wolo wa anw tɛ kɛ jɔn ye bilen a tɛ kɛ anw na bilen anw tɛ sa maa ka jɔnya la bilen narasima rɛdi ko wa nin ye kɛlɛ de daminɛlen ye sa dɛ a n'anw bɛɛ de faga anw bɛɛ de bi ban bi sa Wa an ka hɔrɔnya di d'an ma dɛ anw tɛna an kunmasuli an denw ye anw tɛna an kunmasuli an mɔdenw ye sini ee ko ni ɲɛmaa sara dɔrɔn kɛlɛ de bɛ ban nka ne b'a dɔn nin ɲɛmaa in ka saya a bɛ kɛ kɛlɛ daminɛlen de ye sa dɛ nin ye kɛlɛ de daminɛlen ye

kabini 1847 fo ka taa bila le 15 août 1947 Inde ka sɔrɔ k'a ka indépendance sɔrɔ ni kɛlɛ kelen ye ni min wolola o b'a daminɛ ni min wolola o b'a daminɛ fo ka taa fo sa jɔlɔkɔ de nana k'o meleke jɔnya la ka jɔnya nin k'o ta k'o bila kɛrɛfɛ a kɛlɛ fɔlɔ a sababu fɔlɔ a sɔrɔla ni cɛba in de la narasima rɛdi ko an ka sira a kɛ ɲɛ a kɛ in de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ka siran wali ta ɲɛ an kana se wali ta ma o de bɛ labanko juguya tɛ buna adamaden ma a ye sigi a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana jigi tigɛ ɲɔgɔn na a kana joli janfa a kana sinji janfa ɛ aw ko ko ala ka hinɛ an na mun na aw yɛrɛ ko tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na

a ka ca la balima kɛlɛ balima juguya a kɛra dɔw ma tɔɔrɔ ye u ma lafiya u musow ma lafiya u denw ma lafiya k'u kana nin jate k'u ka yafa ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa dugu bɛ diya walasa hɛrɛ bɛ na o kɛra sababuya ye hali anw ka aluri sitarama raju a wolola 1897 a taara fatu 1924 ale fana yera jadiba in kɔnɔna na nin kun ye siliman belebeleba ye n'a b'a fɔ a ma sariya narasina rɛdi bara bara baba bahubali ɛɛ tiɲɛtigi tiɲɛtigi don tiɲɛ ɲɛda don barikatigi don fitinɛ yelen don anw y'o de fɔ koyi ko musow ka ɲɛ musow ka ɲɛ ni muso ɲɛna ayiwa i bɛ den ɲuman wolo anw y'a sɔrɔ narasina rɛdi ko den ɲuman kun don den barika ɲuman kun don kabini 1847 n'a ye jadi in daminɛ ka jadi in daminɛ fo ka taa fɔ a yɛrɛ tanyana waati min na den de wolola kɔfɛ a si ma kɛlɛ in dabila bilen bɛɛ ye kɛlɛ in minɛ kɛlɛ in kun tɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ aw bɔra a ka so ka na bin anw kan o se b'a ye k'a ye taa k'an ka dugu to an bolo narasina rɛdi bara bara baba bahubali jai hind jai hind ni an ka siliman belebeleba in de ye